tili pano khwiya ndi wakuba ameneyo gwira umudye ndi matumbo omwe obwera usiku pano si m'bale wanga anatero amalume pokhwizira galu uja ndimaunakula ndinazemba mpaka ku nyumba opanda wina kundiona mmene ndinkayenda mlanduwu ndinauvomera anthu ena sankamvetsa chifukwa chake ndinachita chibwenzi ndi alesi kwa ineyi inali ngozi ena mukhoza kunena kuti pololera chibwenzi ndi mwana wa amalume anga ndinali ofooka chabwino koma mudziwe kuti pa nthawiyo ndinalibe chochita ndimamunamiza Ndimafuna kuti zifanane ndi zija zoti kulera kapolo nkudyetsa. Nanga alipo amakanizidwa kuchita chibwenzi choyesa? Vuto ndili. Pa miyambo ya mbumba yathu sindingachite ukwati kwina kulikonse popanda amalume kundifunsira chinkhoswe. Ine ndi wawo. Thupi langa, mavuto anga, mzimu wanga, mtembo wanga. mavuto anga mmene ndauvomera mlanduwu sikuti usiku nditafika ku nyumba sindinaope zija ndinamva amalume ndi azakhali akukambirana kunena zoona zinandiziziritsa thupi poyambira panandisowa chifukwa ndinaona kuti sibwino kuwauza atate ndi amayi tsiku lililonse ndimaopa atate kunena zoona umphawi umapangitsa kuti tsiku ndi tsiku atate azioneka osasangalala tsiku lina ndinaona atate akuchokera kwa agomani uku ndiye kumudzi kwawo mudziwu wachita malire ndi wa amayi ndikamati malire nkunena mtsinje wa mapanje omwe wapatula chigawochi atate amabwera komanso ali psu kufiira ngati lawera moto malaya awo anali ong'ambika nawo magazi anali chuchuchu kutuluka mkamwa ndi mphuno mwawo zovala zonse zinayipa ndi magazi okumana nawo pa njira akanatha kuwathawa bambo ee lero mwatani kuti muzibwerako ku njirako muli chonchi adafunsa mayi modabwa atate sadayankhe adangofikira kukhala pakhonde nkutsamira mutu wawo pamabondo awo nalo funso la amayi lija lidawanyamula atate kukhosi kwawo kudayamba kutentha nthawi yomweyo mayi adasendeza pafupi ndi atatewa izi zidaonjezera kukhumudwa kwa atate chifukwa adayamba kusintha kupuma bambo tatibenthulirani alipo wakumenyani m'mapanjemu adafunsa amayi uku akuwagwedeza atate atate adapukusa mutu adatiyang'ana nthawi yomweyo adayamba kulira bambo mulaula dziko chindikwatirireni sindidaonepo msozi wanu lero zatani mwati zovalazi zikhale chomwechi adafunsa amayi misonzi ili chuchuchu kutuluka atate adati abale anga mayi abale anga atani achimwene ang'ono ndi alongo anga andigundikira mayo ine ndifera chuma changa chuma chuma chake chiti ati chuma chonse chimene ndinkatumizira chemwali ndili ku lilongwe ndi chawo akuti ine palibepo changa kuti malipiro anga ali kumwamba ndiye mapanje wa misonzi ikani mng'ono wanga poyali pa ntchito kulimbi ndi amene wamema nkhondo akuti chuma chonse chili pa khomopa ya chemwali ndi golosale ndi zake mayo ine mayo mayi adayang'ana atate mwachipongwe ndipo mayiwo adati bambo mwachimina munkangomva mbiri yokha kuti chuma chosunga kwa abale chimadyedwa ngati nsima ya mapaliro lero mwaona mundisiye ndidyekaye mpweya ndizithandiza chani mabanki makuphonyeni nthawi zija kuti lero muzituza zosamveka koma zolawula ndithu zam'maula zolilitsa wa ndevu dzuwa likhe anakali pompo tandisiyeni ndipolekayi ndidzangochita ngozi hayi ndimadikira kuti dzuwa la ndalama litipeze kuti mundipezere chifukwa ndati ndati ndi amene atolotse taonani tili mbu kutuwa ngati tinali ku khitchini kuli kusowa thovu lochapira ndi losambira lomwe nawo mayi amalira tsopano adali atasinthana ndi atate mawu oti sindidawamvetse anali owawa koma chachikulu ndi choti mayi amafuna ndalama nanga misonzi yanuyo ndi imene itipatse ndalama adafunsa amayi mama ndakuwuzani kuti thupi la mwana lili lotentha ndifuna ndipite naye kuchipatala pakali pano kuti dotolo akamugwiregwire ndi moyo wake wa mankhwalawo bambo munati chonde ndikudziwa mukudziwa chani mukanadziwa kuti kuchokera dzana kufikira lero mwana wapunthika bwezi mukupanga za ulesi nanu musandiumire mtima zanu zandithina ayi mwauma mtima ndinu inu mungokhala ngati simukudziwa kuti mwanayu zikamugundika simungamufune atate adayang'ana mayi ndi nkhope ya chisoni atate adati mkazi wanga uno ndi usiku ndalama zoti mukapatse dotolo ndizitenga kuti tili ku Lilongwe ndimalolera kuchita ngongole zoona tili kumeneko zinthu zimavuta pakati pa tauni ana amavala sanza buledi amapezeka pokhapo atate akachita matola timati tikati tadya zonona kunali kunyambita chabe ikakhala nyama nayo timayilawira pa phwando pomwepo ndi mmaliro tikawafunsa atate za mchitidwe umenewu ankangoti ndalama ndatumiza kumudzi kuti zikapange tsogolo lathu mayi adawayang'ana atate mayiwo adati ndimayesa kukumverani kwanga kuja kupindula lero ndizi mwayika banja langa pa mtanda ana anga ali milomo mbu kusowa choluma mufuna akadye kuchipatala mayi ndikudziwa mukudziwa chani ndiye bwenzi abale anu atakukhaulitsani ngati simulowetsa manja anu mthumba mwanu osati mwa abale anu kuti mutulutse ndalama yoti tigulire zakudya ana ayamba matenda otupirana wina ndi uyu wayamba kale kudwala nyumba yabwino imene tilibe za nyumba ndiye ndi nkhani ina mayi adapsa mtima